Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapologalamu athu osiyana siyana. Ife a Lahiri K TV tilibe chipani china chilichonse koma timangobweretsa nkhani poyera. Pangani like komanso subscribe.
a dpp nkumanena ngati anthu aja ndi olakwitsa anthu aja si olakwitsa anthu koma ifeyo kutsogolo kwa chipani chathu chakwathu kuno kumangochi kapena kumachinga chipani chimene chija chilibe utsogoleri wabwino chilibe utsogoleri wabwino samvera za anthu nchifukwa chake chipani chija achigulitsa apa tsopano afuna akasingize ngati nkhuku chipani cha udf asiyeni akasingize chipanicho anthu azozolazozola akuchidya zikadzatha ayankhula zonena kuti atupele mbali imodzi ndi wa mcp ende atupele ndi mchewa wa ku malingunde uko mayi ake ngati anthu akumalawi ife kunoko timayimira zonena kuti mitundu ya chichewa ngati kumwera timayimira zonena kuti mwana akabadwa palibe mtundu wa chiyawo amene amanena kuti kwa, kwa ndikakhala kwa bambo anga iye uja kwa bambo ake anakhala chifukwa cha chuma cha bambo akewo mwaona chifukwa cha chuma, koma bambo ake anakhala ngati osauka iye uja, kumwera sanakakhala. Anakhalira chifukwa cha mbiri za bambo ake kuti anali pulezidenti ndi kutchuka kwa nda kwa bambo ake ndi chuma cha bambo akewo. Koma iye uja anakhala ngati kuti abambo ake alibe chuma. Atupele sibwezi atakhala kumwera, bwezi atabwerako kalekale. Ndiye iye uja magazi ake mbali imodzi ndi achewa agule nnyo kumalingunde uko ivini maliro a amayi ake tinapita kumalingunde uko kwagule kumamidzi uko ndiye ah, tinayankhula nthawi yenyewe imene ija kunena kuti atupele ndi mbali imodzi magazi ake ndi a mcp koma anthu mmaletsa umaletsa iya iya. apa pa iye propaganda yomwe akuipanga apo awe ma- ngona kuti not propaganda program yomwe ayikupanga- akuiso apapayi ndiona kuti iye uja afuna apange mgwirizano linda ndi chikangawa ende mavoti ake afuna azapita kuchikangawa koma a- masapota ake iye uja sakufuna chifukwa kuti iye uja magazi ake mbali imodzi ndi aku- akuachewa A- a- masapota ake ambiri ndi akumwera mwaona Nde anthu akumwera aja pomukonda akumusatileyo chi koma anthu akumwera akufuna atapanga alliance ndi dpp eyetu nde nkhani zake nde anyamata amene uja ndi oyipa mtima ndipo ndi onyasa mtima chifukwa anthu dziko lino amene akanangoliwolosa akaliwolosa kutsogoloko ndi komwe ataone kuti apanga bwanji zinthu zomvetsa chisoni zikuchitika apapazi ife sitingatuluketu kwa dadi mmene ada- ada- zitakhaliramo ndi mmene tizi- titayendere ifeyo adati mabalalika ndi udf ngati yanu nokha ndife tomwe tu udf kuyo ndi yanu apapa kopita atupele ngati sakufuna atigulitse kwa amene anatigulitsa kwa atembo chaka chimene chankuwina a peter mutharika ngati angakumbukire mawu amene anayankhula bambo atiyeni ku mcp anapindula cha mpaka leronso chifukwa palibe marking ina iliyonse olo ata- atayenda ndi a kabambe sakukwanira atayenda ndi a chihana ulendo umene uja analuza alipo 21 atayenda ni iwo aja ngati akufuna ulemu nkulemekeza kutilemekeza amalawi ndi mavuto amene tili nawo azipita ku dpp zimenezo ngati sakufuna chipani chawo chatera pomwepo kuyima pawokha chikhalapo pang'ono anthu opusa akhala nawo kuyimatu pawokha koma kuye, kupita ku mcp azingiza ngati nkhuku nditu takasingize tipange ndiwo tikunkonda kumamuuza zoona achimwene ndi mmene palili mu- musayang'ane zambiri tiyeni tipite uku anthu atatu tagwirani ntchito tikuthandizireni udindo uwu

2030 ndi ife tomwenso tidzavomereza koma apapa sangakwanire koma ku mcp kokhako sizomveka atupele kupita kumeneko ndiye ngati kuli kusapita ku mcp ngati muli ndi kuthekera kuti mukoza kupanga popanda dpp tata tapangani tikuonereni propaganda ndiye kuti chani mukati propaganda ndiye kuti cha kunama kunama si mmene umu munama inu atupele kupita kupanda kupita kuti ku dpp pali malo amene angayime nkuoneka akuyesa tulo la 29 lija limene anatitenga kutigulitsa lija tikugwira ukapolo mpaka pano ukapolo umenewu tikugwira mpaka pano ndiye akuyesa kuti lero lino muli muli munthu wopusa mmalawi muno opusatu palibe koma timangopereka ulemu uyu adzapita ndi atate wake ndi akazi ake ngati ali ndi ana ndi ana ake osati pakali pano munthu wanzeru ndi anganene kuti poti iwo aja apita ku mcp inenso ndipita komweko aa komanso kukhala kusinga chipani chipani chokuchisinga ndi mpeni wa pa grinder apitizanso okha apapa ndiye muzifika chaka cha mawa chamkucha kumati udf udf udf udf chipani choti chokhalira kugulitsa komanso kumene kogulitsako osawafunsa anthu amangochita maganizo okha ngati a- akutambule kwawoko kungobwera kungo chimene chimene afuna kupanga amapanga ngati chipanicho ni nyumba yawo kuchipinda kwawo bedi yang'ane uku ndi akazi ako zoti muli anthu ena amene azalola kuyang'ana umene akufuna iyeyo amene ali kutsogolo mu udf -yo. saziganizira malawi mukutipo bwanji chipani cha udf mosogozedwa ndi atupele muluzi kodi achite alliance ndi chipani chanji mwina chipani cha malawi congress party mosogozedwa ndi dr lazarus chakwera kapena apange alliance ndi chipani cha dpp mwina agwire ntchito ndi chipani cha mcp? Inuyo mukutipo bwanji? Agwire ntchito ndi Peter wa Mutharika? Perekani chiganizo chanu ku comment section. Komanso auzeni anzanu kuti kuli Lahiri K TV, TV yapamwamba yobeba. Kodi a Malawi tigwire mtengo wanji kuti tiwombole dziko lathu lino la Malawi? Kuti tithane ndi mavuto amene tikukumana nawa tivotere chipani chanji? Dpp? Udf? mwina chipani chomwechi cha Malawi Congress Party. Perekani chiganizo chanu ku comment section. Tiyeni tisalole kuti dziko lathu lino lisokonekere. Tiyeni tigwireni ntchito yokomera Amalawi. Musagwire ntchito yoti ikomere chipani china chake. Tiyeni tisankheni mtsogoleri kuti atiombole mavuto amene tikukumana nawowa. Zichepeseni azipani zosusa boma malawi sali bwino atupele muluzi a kabambe komwe muliko zichepeseni tichose chipani chankhaza tichose chipani chopanda umunthu tichose chipani chongolemera president ndi nduna zake chipani chosaganizira anthu akumuzi Chipani cha Malawi Congress Party chafika posauzana. A Malawi tiyeni tigwiraneni manja. Talira, talira, tikulira mokweza tikusowa mtengo wogwira. Ndi Mulungu yekha amene tingapemphe kuti atichosere chipani choipa chankhaza chopanda chifundochi.